ụmụnne m ndị Igbo eh, abịago m na the hospital now sista na-aba bụ onye ahụ anyị fụ na vidio ndị Fulani herdsmen kidnapụrụ for five days for five days five days ọ na na onye nke a mana onye nke a apụta na the vidio so anyị chọrọ ka ha ka ọ kọọrọ anyị exactly what happened because unu from their father dadi onye nke a okwugo onosifu onosinu onosifu ihe niile merenụ but ka anyị nụzie from their mouth biko can you tell us what happened anyị gara em, Ọba on Thursday Ọba ị ma na o nwere Ọba Ọba Ofemmiri Ọba Ofemmiri on Thursday so ruo na on Friday anyị na-anata anata

mụ na my sister erute a sị the boy pa anyị nya buru meshin ya gaa Ebenebe gaa gotere fa siga igbo with ụtaba and ya gwakwana mmadụ na ọ gwa mmadụ na o gbuo anyị na so the boy wee jee wee were ego wee ha nyekwara ya ego ọ nara ha ego gaa gotecha the thing pụta anyị chere na ọ pụta ka a releasie anyị a nara the boy meshin ya dọkpuo ya n'ime kọntena nara key ya buru ma ndị ma ọ gbuchara anyị sị anyị bịa ka anyị baba anyị jekwuo onye isi ya from since since that time anyị jiri epụ ma ruo ebe 11 anyị ka na-aga n'ụzọ ebe a sị na ọ ka anyị jekwuo onye isi ya so ebe 12 si ka anyị pụtara n'ụzọ onye isi ha ahụ anyị ma na onye isi anyị na onye isi ha so nọọ ebe anyị na-eji nọ ka ha na-achọ ihe a so anyị wee rute wee ọ sị anyị chere anyị chere wee baa nwa n'ọhịa nwa na eje pati ite nti ihe eji alahụ ụlọ

ten e duru anyị locate ebe ọzọ duru anyị locate apụtago n'ilo Amansea road ahụ ebe ahụ ka anyị nọ n'ọdọ akpụ ha nọkọtazi ruo ebe nwa e durukwa anyị na shite azụ ebe ahụ anyị nọkwa before ebe ahụ ka anyị sikochazi anyị na-eme kọl na-ayọ ha ha biko ha releasie nwanne ha nwoke na ha egbukwa anyị na ha egbukwa anyị so a na-asị anyị calm down na o nweghị ihe a ya-eme anyị anyị calm down so o ruru nwa obere oge nwanne ya nwoke ahụ eji anachite ruo handcuff n'aka nachite wee na-asị anyị na ọ kwa i che na anyị egbu ha ọ kwa i che na anyị egbu ya na ya ma na nwanne ya nwoke dị ihe ahụ na tata na ọ ya finish anyị naatọ so e megide ha wee were mma wee kọtụọ the handcuff handcuff anyị tinye n'aka ha were mma wee gbupie ha ewere mma pịacha anyị n'abalị ahụ zụcha anyị ada n'abalị ahụ ruo n'ụtụtụ on sọnde fon anyụgo anyị amaghịzi ihe a ya-eme so anyị mekọta o nwere onye nke onye nke ọzọ zi na-abụ apụ enodo anyị anya ji fon mana ọ just one bar dị ya anyị wee were wee mebekwa kọl wee kpọba fon wee sị ha biko ha biko zitere ndị ego ka ha releasie na ha ga-egbukwa anyị ebe a nwa eketi ya wụ na mgbede mbọsị ụka ahụzi ka ha kpara iwe na-agazi n'ogologo elu wee fụ one man na-ete nkwụ wee sị anyị na-akpụ ọya anyị na-akpụ n'ime ọya ebe ahụ chere anyị na-akpụ ebe ahụ chere the man wee gafete ọ bụ na the man na-anụ igbo ha wee sị anyị pụta anyị pụta ha wee sị the man na na o nwere ndị anyị akpọ ka ọ danyere ete dị ntị ebe anyị nọ ihe anụwa ebe ahụ that time ka anyị ji wee mara na Amansea ka anyị nọ so the man anyị ajụọ the man the man si anyị na Amansea ka anyị nọ ha ejide the man si ya paakịa machine the man apaakịa machine anyị na the man amaghị ma fon anyị na-achọkwa ya nke ala anyị ji na-achọkwa ịnyụ anyụ so anyị asị the man a na-akpụzi ya ntị anyị kpọzi ya ntị gwa ya si ya nekwa ebe anyị nọ kpọcha ndị mmadụ si ya na ọ kwa Amansea ka anyị nọ a sị okay call ahụ ka anyị mechazi fon anyị wee nyụọ anyị enwezi fon anyị ga-akọntaktị ha wee sị the man je gotere ha siga n'ahịa Amansea ya ya pụọ ime ji egotere ha siga anyị ọ gwa na onye ọ gwa na ọ gwa mmadụ ya pụta ebe a na ha ga-egbu ya the man ejee jee gotechara ha siga gotecha ma igbo ma ma ụtaba ma wee gotecha detil wee pụta wee buru wee- wee bikwa machine ya si ya ya gaba not knowing na ndị fulani ahụ na the man ma ma ọfụma ọfụma maka na ha na-akọwa onwe ha asị na makwa onye m bụ the man na-enye ha mmanya ọ sị ya ee so anyị eme were igbo wee sị the man atụrụ ife na-asụ the man igbo ha na english anyị wee na-asụ the man igbo na-asị ya na ọ kwa since friday ka e ji anyị ebe a ya biko ya gwa informụọ ndị mmadụ man eburu machine nawara onwe

ke whether na ọ ga-egbu the boy na ọ ga-egbu ụmụ so the boy asị sị gbuo ya so hapụ mụ so ebe a ka a nọzi gbuo Tobe buru eti n'ime mmiri ọ nọkwa n'ime mmiri a na-ayọkwa ha biko ha egbukwana m ejekwa n'ime mmiri ahụ ha nọkwa ha tụrụchịkwara ejekwa gburekwa mma ka emekwa ewere isi dọkwasị ya n'elu wee sị mụ chịrị akpụkpụ m gbaba ọsọ m chịrịzi akpụkpụ ụkwụ ọsọ mmiri gbabazie ọsọ

ụmụnne m ndị Igbo ụnụ anụgo from their mouths because mgbe m gara be daddy ihe daddy ya kwuru almost the same thing o kwuru ka daddy ya kwuru in fact ife a bụ ife nwute because ife m jụrụ daddy ya bụ onye Fulani ahụ onye Fulani herdsmen ahụ ndị security jidere kedu ihe ọ na-asụ a sị na onye ahụ amarọ asụ Igbo na Awụsa ka ọ na-asụ ụfọdụ ahụ eh, Fulani language something like that na ọ bụrọ ndị Igbo mere ife na ife a bụ Fulani herdsmen according to the information na ha na-eme that na-eme ebe ahụ before na ha na-eme that na-eme ha na-egbu people ebe ahụ too much na ha na-ekidnap people at that place too much ihe ahụ first or second time ife dị otu a na-eme na that village ahụ kedu how many days ka unu nọ n'aka ndị a anyị nọ 4 days

four days nọ n'ụlọ ọgwụ fa nọ ebe a bụ hospital ka m bịara now fa nọgo na this hospital for four days that young boy a na-akpọ Emmanuel okwune maọbụ na ya wụrụ ya ọ bụ nwanne gị ka ọ bụ n'afọ

onye nke a tọrọ that young boy o gburu a na-akpọ Emmanuel onye nke a tọrọ ya na eh, sorry for what happened sorry for what happened kedu ife unu na-eme about it na about this case now
about this case ihe anyị na-eme kịta bụ just na ọ bụrụ na e nwere help like ozu nọ na mortuary and anyị akwụbụ ụgwọ mortuary ọ ya ka m na-agbagharị since the thing ọ na-ebu m aka so ka m mara ọ bụ na o nwere help ya ha kwụ m ka mmagodo ka nwanne m ka ebulugodo ya ụnọ maka na ya esi ebe Ebonyi State ka anyị si okay Ebonyi State ka unu si Ebonyi State maka ụlọ achọ nwunye esi bunazi village and eh, ebe bụ na agbagharị because mgbe m mechikwa mpa eh, mpa sister ọ gwara m the same thing ụmụnne m ndị Igbo unu anụgo n'ọnụ o siri ekwụrụ unu anụgo ife ndị a na-agabiga na ndị a na-anụ this two eh, sisters now ha nọ for hospital for four days asara ha nọ n'aka ndị Fulani herdsmen onye nke a bụ onye o gburu nwanne nwoke ya nwa tọrọ that young boy o gburu but that young boy may his soul rest in peace this young boy really try really tried o nwere 100 opportunity to escape ịgba ọsọ mana ọ sị ọ bụrụ ọ gbaa ọsọ these two ladies kedu ihe ga-eme fa ka ọ bịa in fact ọ bụ ife ihu akwa in fact ọ bụ ife mgbawa obi so biko nụ ee eh, brọda ga-akpọ account number ya biko ọ kpọọ account number ya ụnụ fụrụ condition ha nọ n'ime ya ụmụ etinye ụdị support ụnụ ga-enye biko tinye na account number ya all of them is like all of them are, are one please these people now will they will still go, go out from the hospital and eh, ọ bụrọ ihe a na-agwa mmadụ online fa ejirọ fa ejirọ nyenụ fa aka ọ bụrọ ụnụ nenecha video a kịta ụnụ apass hapụ ya nyenụ fa aka meenụ obi nwanne ife a bụ ife ụmụnna anyị na-agabiga n'ala Igbo ebe a ụnụ nwa nọ outside country ma ndị nọ Naijiria nyenụ fa aka help them please were kpọọ account number gị 42 42 30 51 29 71 kee afa bank ọ bụ Zenith Bank Zenith Bank kee afa a ga-afụ na ya Igwe Chigbo David kpọkwa the account number ọzọ 4230512971 biko nụ o nwee ụdị support ị ga-enye fa nye fa ebe a biko biko they will not call their phone number because of security reasons they will not call their phone number achọrọ m ka ha kpọọ their phone number just anything any help you can help them biko na this guy now since ka ha na-agbagharị ibuna ibuna the boy from from for march holiday ebonyi state mana ego adọrọ na these two ladies now matter since four days now na-agbagharị onwebeghị any help from even government ga-abịa because of this thing mere nụ everybody are keeping silent please thank you and god bless you ụmụnne m ndị igbo biko nụ nyelenụ ezinụlọ a aka biko unu anụgo ihe ha kwuru mgbe m jụrụ fa because emecha m jụzie fa na 10 million naira ahụ ndị fulani herdsmen sị unu bute unu ebutela ego one ka ndị be unu butere ọ sị mba na onwere ego one ha butere but they are trying to know how they will release them na ha ejidero ego unu afụgo condition ha nọ n'ime ya anyị bịa gba ndị a nkịtị ọ dọrọ mma ebe nwanne fa nwoke akpọgo account number fa biko nụ o nwee one ị nwere nyere fa aka nke nwoke na-achọ ibuna nwanne ya nwoke na ebonyi state ụmụaka bịa ka ha gbaa mbọ dabazie n'aka ndị fulani herdsmen in fact ka chineke mere anyị nwa bụ ndị igbo ebere ka